Kodi munthu ungapange bwanji kuti uphunzire kupembedza mu uzimu ndi mu choona? M'dzina la Atate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera, amen. Chaulere cha Ambuye athu Yesu Khristu, chifundo cha Mulungu Atate, komanso mphatso za Mulungu Mzimu Woyera zikhale nanu abale. Ino ndi Word Made Flesh ndipo lero ndi la Mulungu la 22 pa chaka. Ndipo posinkhasinkha mawu a lero, tikufuna kuti tithandizane kuyankha funso ili, Kodi munthu ungaphunzire bwanji kupembedza mu mzimu ndi mu choona? Mawu athu tiyatenga kuchokera pa Yohane chapter cha 4 tiyamba ndi ndime ya 19 mpakana ndime ya 25. mayiyo adati bambo ndadziwa tsopano kuti ndinu mneneri makolo athu ankapembedza mulungu pa phiri ilo koma inu ayuda mmati ndi ku yerusalemu kumene anthu ayenera kumakapembedzerako yesu adamuuza kuti mayi ndithu ikudza nthawi pamene mudzapembedza atate osati pa phiri ili kapenanso ku yerusalemu ayi Asamariyanu m'mapembedza chimene simuchidziwa. Ayudafe timapembedza chimene timachidziwa, pakuti chipulumutso nchochokera kwa Ayuda. Koma ikudza nthawi, ndipo yafika kale, pamene anthu opembedza kwenikweni adzampembedza Atate mwa uzimu ndi moona. Atate amafuna anthu otere kuti ndiwo azimpembedza. Mulungu ndi Mzimu, ndipo om'pembedza Iye ayenera kum'pembedza mwauzimu ndi moona. Mayiyo adati, Ndikudziwa, kuti akudza Mpulumutsi wolonjezedwa uja, Iyeyo akadzafika, adzatifotokozera zonse. Mthenga wa Ambuye. Ulemu kwa Inu Ambuye Yesu Khristu. Abale anzanga, Malawi imatchedwa kuti dziko la anthu oopa Mulungu. Malawi ndi dziko limene lili la anthu opemphera ndipo timadalira Mulungu, timakhulupirira Mulungu, timaitana Mulungu, timapita ku machalichi osiyanasiyana kaya ndi ku mzikiti kaya ndi kuti koma Mmalawi ndi munthu amene kupemphera ndi mbali imodzi ya moyo wake. Pachifukwa chimenecho tinayenera ifeyo ngati anthu amene kupempheraku takusankhani tizidziwa kapempheredwe koyenerera tizidziwa kamphere- kapempheredwe koyenerera ambuye yesu mawu amene tawerengawo akumana ndi mzimayi pa chisime mu yohane 4 ndipo mzimayi ameneyi akambirana naye za mabanja ake avu- azimuna ake amene anamsiya komanso akambirana za kupembeza Ndipo pa nkhani ya kupembedza, akuyambitsa ndi mzimayi. Akunena kuti, Inu a, a, a, Ayuda, ife makolo athu anatiuza kuti tizipembedza pa phiri ili. Koma inu mumanena kuti tizikapembedza ku Yerusalemu, ku tempile. Kodi ma, malo enieni onena kuti nkupembedzera abwino ndi ati? Ndi ku phiri ndi ku tempile. Kutakhala kwathu kuno, kodi malo abwino opembedzera ndi kuti? Ku chalichi kapena ku michiru? kodi kupembeza kwenikweni kuti munthu ukapembeze ukapemphere bwino ukapemphere kuti ndafuna inuyo muyang'ane mukakhala kuti muli ndi china chake chosowa chanu kapena china chake chimene mufuna kuti mulungu akupangireni malo amene inuyo mumanena kuti ndikapita ukuku ndikapemphera mulungu akamva ndi kuti kumichiru kapena kuchalichi kwanu Ndiye Ambuye Yesu akukambirana ndi mzimayi ameneyi pa nkhani ya malo opembedzera. Ndipo Ambuye Yesu akunena kuti, Mayi, zimene mukunenazo n'zachikalekale. Zomasankhasankha malo kunena kuti malo ake uku kapena malo uku, aa. Ikubwera nthawi imene anthu adzapembedza mu uzimu ndi mu choona akuti anthu opembeza kwenikweni azapembeza mu uzimu ndi mu choona inuyo mukuziwa kuti kuli anthu ambirimbiri amene amanena kuti ife timapemphera ife timatha kupemphera awa satha kupemphera aja satha kupemphera koma mukayang'ana muona kuti chipembedzo chimene chili cha muuzimu ndi mu choona ndiye kuti chani chipembedzo chimene chili cha muuzimu ndi choona ndi chipembedzo chimene chikuchokera mkatikati mwa mtima wako chipembedzo chimene chikuchokera mu mkati mwa mtima wako osati ku chongochokera kunjako Aliyense amene ali Mkhristu akudziwa kuti Ambuye Yesu amanena kuti, Musakhale ngati manda opaka njeresa, manda opaka laimu kunjaku pamene mkatimo muli zowola. Anena kuti si aliyense amangonena kuti Atate, Atate, amanena kuti Ambuye, Ambuye amene akalowe kumwamba, Mateyu 7 ndime ya 21. Anena kuti chikufuna ine ndi chipembedzo choona. Chipembedzo choona. Ndipo chipembedzo choona ndi chopembedza mwa mzimu ndi chochokera mkati mwa mtima wako. mkati mwa mtima wako chifukwa kumbukirani ambuye ananena kuti ukati upemphere lowa mchipinda chako tseka chitseko ndipo upemphere kwa atate ako amene amakhala mseri ulowe mu mtima mwako mmenemu ndi mmene mmapezeka kupembedza mu uzimu ndi muchoona anthu amene akupemphera kuchokera mkati mwa mtima wawo osati kuchokera kunja ndiye lero ndakubweretserani mutu umenewu chifukwa chonena kuti akhristu tikuoneka kuti tikuperewera ndi ochepa akhristu amene akupemphera kuchokera mkati mwa mtima mwawo anthu amene akupembedza osangoti kupemphera koma kupembedza kuchokera mkati mwa mtima mwawo ambiri ife chipembedzo chathu ndi chakunja tikanena kuti kupembedza ndiye kuti kumsirira mulungu kumkonda mulungu ndi mtima wako wonse mwakuti iweyo sungalekane naye chifukwa chamene ukumkondera sungalekane naye kumbukirani paja paulo woyera anafunsa kuti kodi ndi chani chingatilekanitse ndi chikondi cha mulungu amene amapembedza mu uzimu ndi muchoona yankho lake ndi lonena kuti palibe chimene chingamulekanitse iye ndi mulungu komano lero chipembedzo cha ambiri ndi chakunja ndipo anthu akamanena kuti lero tapembedza lero tapemphera sakunena zina ayi zakunja zokhazokha anthu akamawasirira anzawo nkuti iii akuti amatha kupemphera nkhani yake zinthu zakunja zokhazokha tikukanika kupembedza mu uzimu ndi muchoona chipembedzo cha masiku ano chalowa madansi mukangona mupeza kuti anthu akumakhala mchalichi mwina mukhala anthu 12 kapena anthu 20 koma aika masipika kunja kwa chalichi ali di di di di kumene kuja kunja kuja amene ali mkati aja aika zima maikofoni akufuwula navina nayang'ana panja nasuzumira panja ati anthu aone anthu aasirire mkati mwawo mulibe mukuchitika chilichonse cha chipembedzo chipembedzocho changokhala chakunja Anthu akapita kuchalichi, Mwabwerako bwanji kuchalichi? Iii lero ndiye tapemphera ndipo kupemphera kunakoma, chipembedzo chinakoma. Chinakoma bwanji? Eeh tinavina, tinavina, koma eti tinavina mpakana thukuta kamu kamu. Ati anakapemphera. Zakunja zenizeni. Chipembedzo chathu chasanduka chakunja basi. anthu tikamajaja kuti awa amaziwa kupemphera tingoyang'ana zakunja a abambo uyu ndi mkhristu wabwino amene iye awa- wango- umene wamwalira chonchi ofuna kuti tikamwike ndi ma, mapemphero a, a chikhristu oho wapanga chani a amapita ku chalichi e, amapita ku mphakati e, amapita kuti tikungonena zooneka zakunja koma kuti kodi mkati mwake mmatuluka zinthu za mtundu chani ayi Ah, amapereka chopereka iye amapereka mtulo zokhazokhazo anthu lero akati apa ndiye ndapemphera sikuti alumikizana ndi mulungu mwa njira yo- ya tanthauzo ayi koma avina avina chipembezo chili panja sichikulowera mkati mwathu phokoso lokhalokha ndi limene limakhala m'machalichi zinyimbo zokwera anthu osamamvana aliyense angovina mavinidwe akenso achikunja ngati awo anthu palibe chimene chikulowerera mu mtima mwawo chifukwa chani chifukwa chani ndiye mutha kuona kuti anthu chifukwa chonena kuti akufuna kuti akondweretse thupi lawo akondweretse thupi lawo mpamene chipembedzo chawo sichikutha kukhuza mzimu wawo mzimu wawo alibe nawo ntchito koma bola thupi lawo lasangalalasangalala anthufe talowa chizolowezi chofuna kusangalatsa thupi lathu ndipo chifukwa chonena kuti thupili tikumalitamilira ndi kumalidyesa ndi kumalichemerera thupi lathu lija likumakula likumafungata mphika ndipo mzimu wathu sungathe kulumikizana ndi mulungu chifukwa chonena kuti thupi lathu lija lafungata ndithu mphika wa zabwino zimene mulungu akufuna kuti atipase ife mapemphero amene amayang'ana zakunja amakhala ngati chimvula chongogwa kuti puu chimangothamanga nthawi zina anthu amanena kuti hayiyayi akatolika satha- sadziwa kupemphera akatolika satha kupemphera chifukwa chani amanena kuti akatolika satha kupemphera chifukwa chakuti akati apemphere mkatolika amapemphera mofasa amakhala pena pache phee atikuoneni mariya wache pamene paja ulimoke pamene paja ambuye mwakuti mwakuti akatolika amanenedwa kuti satha kulalika chifukwa chani akamalalika amalalika mwaphee ngati akuyankhula ndi munthu koma amene amanenedwa kuti amaziwa kulalika ndiye azifuula he koma pamene paja he ambuye mwakuti mwakuti amene amanenedwa kuti amapemphera azidumphadumpha chipembedzo chakunja chosalowerera mkati mvula ya mawawa ndi imene chifukwa choti imavumba pang'ono pang'ono pang'ono imalowa mpaka mkati chifukwa cha mapemphero athu ife sitidalira mkukuwa aa timafuna kuti mulungu uja ndi bambo wathu ndani amafuula pamaso pa bambo ake ndani amakalipa pamaso pa bambo ake nchifukwa chake ife mapemphero athu aja amakhala pang'ono pang'ono pang'ono chipangano chakale chimakamba za eliya amene anamtuma kuti apite kuphiri akakumane ndi mulungu buku la mafumu kunabwera chivomerezi mulungu munalibe kunabwera chiphaliwali mulungu munalibe kunabwera chimphepo mulungu munalibe koma kunabwera kamphepo kawii ndipo mulungu anali mmenemo nchifukwa chake ife mapemphero athu amakhala awii chifukwa mmenemo ndi mmene timampeza mulungu nyimbo zathu zimakhala za wii chifukwa mmenemo ndi mmene mulungu amapezeka zilibe phindu kupita kumakadumphadumpha mpaka na kutulukamo uli ndi chithukuta kuno koma kukufunsa unena kuti kodi ambuye akuyankhula zotani osakumbukira lero chifukwa chonena kuti akhristu chikhristu chathu ndi chakunja akhristu tayamba kuyaluka chifukwa chonena kuti ife chipembedzo chathu sichinalowe mkati akhristu tayamba kuonekera kuti opembedza aja siopembedzanso ata aja amadumphadumpha aja kumaoneka ngati amapemphera siopemphera chifukwa chonena kuti zangokhala zakunja mwa iwo palibe cha mulungu chimene chimalowamo angokhala ngati akalowa mchalichi muja amakhala ngati bakha amene madzi amugwera koma sanafike mkati ngati batire ndithu loti latengeredwa ku tchaji koma kubwera nalo no moto kuchalichi nkumapita kumphakati kuja kumapita koma kubwerako no moto ndi izi lero zayamba kuoneka kuti ayi awa si ana ankhosanso ayi aa unkhosa mwa iwo mulibe awa si nkhosanso ayi iyi ndi mimbulu mateyo 7:5 ambuye yesu ananena kuti chenjerani nawo ndi aneneri onyenga amadza kwa inu ali ndi maonekedwe ofatsa ngati nkhunda koma mkati mwawo ndi mimbulu yolusa Ndi zimene Akhristu lero tayamba kuoneka chifukwa chonena kuti mkati mwathu uzimu wa Mulungu sunakule, sunakhwime. Anthu lero akumanena kuti iyayi tiasankhe awa, amabwera ku chalichi, amalawirira, amajijirika, amapanga chakuti chakuti, amenewa ndi munthu opemphera kwambiri, apaseni utreasurer. Kungompasa makobiri aja 2, 3 months waadyapo onse aja. Anthu aa! uyu nimesa ndi wopemphera uyu eh kupemphera kuja kunali kwa kunja kunali kwa kunja sikunakafike mkati ayi ayi koma kuti mmene zililimu tisankhe awa atisogolere mdziko muno amene awa ndi amene akuoneka kuti ndiopemphera ndiopemphera ndiopemphera kumtenga kumusankha kumuyika paja 2 3 years ayi si mwana wankhosanso ayi aa chaunkhosa mulibemo chifukwa chani akhristu chipembedzo chathu si cha mzimu ndi choona ayi koma ndi chipembedzo chimene chili chongosangalatsa thupi chakunja ndiye limeneli ndi vuto lalikulu chifukwa chonena kuti ambuye anatiitana kuti anthufe tikakhale mboni kunjako tikakhale mboni kunjako ndiye tikulephera kukhala mboni chifukwa chonena kuti uzimu wa ambuye yesu sunalowerere mwa ife nchifukwa chake lero tikufuna kuti tiwuzane kodi ungapange bwanji kuti uthe kupemphera mu mzimu ndi muchoona kodi ngati tikufuna kuti tizipemphera mu mzimu ndi muchoona tipange bwanji munthu amene amapembedza moona kuti mawu a mulungu aja alowereradi mwa iye uzimu wake umakhala wamphamvu koposa thupi lake uzimu wake umakhala wamphamvu kuposa thupi lake yankho la funso limene tafunsa lija lonena kuti kodi ungatani kuti uzipembedza mu uzimu komanso moona likupezeka m'mawu a lero amene awerengedwa m'machalichi mwathu mawu achiwiri lero la mulungu la 22 pachaka akunena kuti aroma 12 ndime ya 1 mpaka 2 akuti abale popeza kuti mulungu watichitira chifundo chachikulu chotere ndikupemphani kuti mupereke matupi anu omwe kuti akhale nsembe ya moyo yopatulika ndi yokondweretsa mulungu ndibwerezenso mupereke matupi anu omwe kuti akhale nsembe yamoyo yopatulika ndi yokondweretsa mulungu imeneyi ikhale njira yanu yopembedzera mulungu mwa uzimu akuterotu imeneyi ikhale njira yanu yopembedzera mulungu mwa uzimu choncho amene akufuna kuti apembedze mulungu mwa uzimu aphunzire kulipereka thupi lake ngati nsembe aphunzire kulipanga discipline thupi lake aphunzire kulilanga thupi lake aphunzire kulifoola thupi lake ameneyo ndi amene angathe kupembedza mwauzimu komanso moona ndipo akatuluka kupita panjapo sakaoneka munthu wachinyengo chifukwa chonena kuti zilowerera mwa iye akhristu amene akulephera kupembedza mulungu mwauzimu ndi moona ndi amene akapita kunjako akumaonekera kuti ayi mwawawa chauzimu mulibemo mwawawa cha chikhristu mulibemo mwawawa cha umulungu mulibemo sindikuti alibe zofooka aa umakhala ndi zofooka munthu aliyense ali ndi zofooka koma pali zina zimene ndi ma basic achi- achikhristu chikondi chimene mkhristu aliyense akuyenera kupezeka nacho kuwakonda anzako kumva chifundo kwa anthu anzako amene aku- akuvutika ngati ndi chimenecho chomwe mwa iwe mu- mulibemo ayi ndi kuti chikhristu mwa iwe mulibemo kuti ukamuyang'ana munthu wovutika ukulephera kuti uone kuti iweyo ukuyenera upangepo kanthu lero anthu ambiri akulephera kupembeza muuzimu ndi muchoona chifukwa choti chipembedzo chawo nchabanja akapita kunja uko nkukakumana ndi zokhoma mzimu wawo sukutha kulimbapo mzimu wawo kulephera kuti ulimbe mukatenga mawu athu oyamba alero amene achokera m'buku la yeremiya yeremiya 20 ndime ya 7 mpaka 9 tikupeza chisanzo cha munthu wopembeza moonadi munthu wopembeza mu uzimu komanso muchoona yeremiya amene mzimu wake ndi wonenepa koposa thupi lake amene mzimu wake ndi wamphamvu koposa thupi lake amene chimene chili mwa iye nchamphamvu koposa thupi lake waphunzira kulifowola thupi lake kuti likhale lotsikirako koposa mzimu wake ndipo mzimu wake uziyendesa thupi lake kodi inuyo mzimu wanu ndi thupi lanu chimene chili champhamvu ndi chani ndiye muone kuti yeremiya akunena kuti amalalika monga mprofeti ndipo akalalika zimamubweretsera mavuto mulungu amakhala ngati sakumusamala sakumuteteza anzake akumunena yeremiya anafika pokwiya kunena kuti ambuye izi ndazisiya sindidzalalikanso ndakwiya ndasiya Ndikalalika anthu akundinyoza, inunso simukundiikira kumbuyo, ndiye ndikumavutika. Ndiye panopa ndizingoyang'ana, kaya zinthu zizionongeka, kaya zinthu zizitani, ndikhala pansi ndikwiya. Ndakwiya, ndapotokola mlomo. Yeremiya anakwiya. Komano chimene chinali mkati mwa Yeremiya, mzimu wa Mulungu umene unali mwa Yeremiya unali wamphamvu koposa thupi lake limene lakwiyalo. mwakuti ngakhale anamanga mulomo choncho ngakhale anakwiya choncho akuti mmene zimachitikira ngati munthu wofuna kusekereza phwete kuti safuna kuseka koma phwete lija limadzakuzaza m'masayamu kenaka akuzindikira phuli waseka kakakakaka kuti wakanika kusunga phwete lija akuti ndinkanena kuti sindizalankhulanso sindizalalikanso za chauta sindizalankhulanso dzina lake Akuti, Koma atapanga zimenezo, atakwiya choncho, Mawu a Chauta aja amawira mumtima mwake, amayaka ngati moto, moona kuti sakanathanso kuwasunga iye, anayenera kutuluka basi. Chimene chinali mwa iye chinali champhamvu koposa mazunzo amene akanakumana nawo, kusekedwa kumene akanasekedwa iye, zoipa zimene akanakumana nazo. Yeremiya akunena kuti, Ndinu amphamvu koposa ine, Ambuye. Sikuti akunena kuti Mulungu ndi wamphamvu koposa iye ngati munthu iyayi, koma akunena kuti Mzimu wa Mulungu umene uli mwa iye uli ndi mphamvu koposa thupi lake, mwakuti Mzimu wa Mulunguwo umatha kuchikankha chithupicho ndi kuchiphwasula ndi kutulukabe. Inunso ndi ine mzimu wathu uzikhala wamphamvu choncho. Ameneyo ndiye munthu amene akutha kupembedza mu mzimu komanso mu choona. Amene mavuto amene angakumane nawo chifukwa cha chimene iye akunena sakumpangitsa kunena kuti iye uja akhale chete ayi. Olo atakhala kuti wafuna kuti akhale chete, chimakanika chifukwa kuti chimawira mu mtima wake. Nditha kuikira umboni pa nkhani ngati ya Yeremiyayi chifukwa chonena kuti, Nthawi zonse ndikalalika, ndikakhala kuti ndalalika chinachake chimene ena ake sagwirizana nacho, amachinyamula ulendo nacho kukaponyera Ambuye Episkopi, wansembe wanuyu tamuoneni zalalika izi, wansembe wanuyu tamuoneni zimene wanena iyezi. Cholinga chawo, Ambuye aja andikalipire. Amaiwala kuti Ambuye aja asanakhale Ambuye awo ndi Ambuye anga ndipo amandikonda koopsa. ndi ambuyewo amachitenga chinthu chija ndikunditumizira iwe taona zimene anthu anditumizira anditumizira izi ndiye ndimafotokozera ndiye aku, akupanga zimenezo kawiri katatu ulalika aku, aku, akufunsa ulalike akuitane ulalike akuitane kodi sungafike pena kunena kuti iyi komatu izi zindipezesa mavuto bwanji ndingokhala umafika pena poto ponena kuti izitu mwina ndingokhala ndingokhala chete ndisalalikenso e, nthawi zina umapanga du koma nthawi zina umazangozindikira chaphulika mwa iwe wanenaso ndiye umaoneka ngati munthu osamva ayi koma mmene akunenera eliya mmene akunenera yeremiya akunena kuti ineyo ndayesesa kuti ndipirire koma sindikanatha sindikanatha ayi sindikanatha kuti ndi- ndichipirire akuti sindingathe kupirira ndipo ndalephera munthu amene ali mkhristu sangathe kungokhala chete pamene zinthu zikusokonekera pali akhristu ambiri amene ali mu zintchitomu zinthu kumalakwika pa ntchito paja koma angoyang'ana tchimo la kusachita zoyenera ku parliamenti yathu kuli akhristu ambirimbiri koma bwanji zimene zimachitika kumene kuja sayankhula chifukwa kuti chimene chili mkati mwawo nchofooka koposa mavuto amene akuopa kuti azagwera akayankhula kanthu mu mcp muli akhristu ambirimbiri chifukwa chani sakuyankhula zimene zikuwonongekazi chimene chili mkati mwawo nchofooka chona kuti sichingayimepo pa ziopsezo zimene zimabwera kwa munthu amene akuyankhula pachifukwa chimenecho kuchalichi amapita inde amaoneka ngati akupemphera koma ndi zakunja chikhulupiriro ali nacho koma ndi chofooka ali ngati anthu aja amene mmene ambuye yesu ankaperekedwa panja papanga hosana hosana mwana wa davide phokoso ngati kuti akapanga chinthu cholongosoka akalowa mkati muja koma chongolowa m'bwalo la milandu muja onse aja fwa kuphweratu kuphweratu zoti ndi omwe aja akapanga phokoso aja osaoneka akakhala mchalichi ndiye nyimbo kuyimba kuyimba kuyimba akangotuluka kupita ku ntchito fwa palibe chimene angapange iwo ali ngati mbewu zija zomera pamwala zimene zilibe mizu ayi ndipo sizingapange china chilichonse anthu amene ku chalichi akujijirika ndithu koma mphamvu zimene akuchoka nazo ku chalichi zikakangokumana ndi china chake kumene akupitayo kukagwira ntchito kaya ndi kundale kaya ndi kuchani kaya ndi kumpingo fwa osapanga china chilichonse sangathe kupembeza mu uzimu ndi muchoona Ndiye aliyense amene akufuna kuti aphunzire kupembedza muuzimu ndi muchoona aphunzire kufoola thupi lake. Thupi lake alifoole mzimu wake ukhale ndi mphamvu mwakuti iye uja mzimu wake uzitha kudutsa pamene thupi likumukaniza. Pamene thupi likunena kuti ndatopa ine, mzimu wake uzinena kuti iwe dzuka ndikufuna kuti ndipemphere ndipo azizukadi. pamene thupi lake likunena kuti iwe ukayankhulatu zimenezitu akupha mzimu wake uzinena kuti iwe ndikufuna kupereka uthengawu uzipereka uthenga umene uja kupembeza muchoona kupembeza mu mzimu nchifukwa chake mu uthenga wathu wabwino ambuye yesu akumana ndi petro mukatenga uthenga wabwino umene wachokera pa mateyo 16 ndime ya 21 mpaka 27 Petro akumuuza Ambuye Yesu kuti, Ambuye, Ambuye Yesu, mumpemphe Mulungu musakavutike, musakasauke. Pamene Yesu wachimanga kale kunena kuti "U- ulendo ndatengawu ndiona kuti ndikasauka, akandizunza, akandipanga chakuti chakuti. Petro akubwera, Ambuye zisatheke, mpempheni Mulungu mus- asalole zimenezi. Akanakhala kuti chimene chinali mwa Ambuye Yesu chinali chofooka, akanamumvera petro uja kuti ayi iwetu ukunena zoona tiye tigwade tipemphere mulungu anditeteze koma chimene chinali mwa ambuye yesu chinali champhamvu koposa chiopsezo chimene petro uja amafuna azimuopseza nacho ambuye yesu ndipo anamuuza kuti choka pita kumbuyo kwanga satana ukufuna kuti iwe undisocherese anthu amadandaula kuti atsogoleri athu amasocheresedwa ndi anthu amene awazungulira Kaya ndi atsogoleri a mu dziko, kaya ndi atsogoleri a mu mpingo, mtsogoleri aliyense amakhala ndi anthu amene amzungulira, ndipo amene aja ndi amene amamsocheretsa mtsogoleri uja. Atsogoleri ndi kumadana ndi anzawo, atsogoleri ndi kumadana ndi ana awo omwe chifukwa cha wina wake amene waayandikira amene akuwasocheretsa. Komano mawu athu aja akunena kuti ngati mtsogoleri asocheretsedwa ndi munthu wina, ndiye kuti chimene chili mkati mwa iyeyo n'chofooka, sichingathe kulimbana ndi malangizo oipa amene wina uja akum'patsa. Ambuye Yesu ankalipiratu Petro, vaisi wawotu! munthu amene amafuna kuti amsiyire udindo uja amukalipira kumuuza kuti choka pita kumbuyo kwanga satana chimene chimakanika atsogoleri athu kuti akalipire amene akuwapotoza ncha chimene chimakanika atsogoleri athu kuti akalipire kaya ndi mumpingomu akalipire amene akufuna kuwasocheresa kaya ndi muziko akalipire amene akufuna kuwasocheresa Chimene chili mumtima mwako chikakhala chofooka koposa thupi lako, sichingapange kanthu. Koma tikuyenera tililange thupi lathu. Tikuyenera kuti thupi lathuli tilipangitse mafizo, likhale lofookerako kuposa mzimu umene uli mkati mwa ife. Tikatero, ndiye kuti mzimu wathu uja udzalamulira thupi. Komano ngati iweyo mzimu wako uli wofooka koposa thupi lako, thupi lako likangonena kuti, Inetu njala, mzimu wako sunganene kanthu. thupi lako likanena kuti iyi koma uja ndikumfuna mzimu wako sunganene kanthu akhristu anthu akutiseka kunjako kuti ife chikhristu chathu chapamwambamwamba chifukwa chonena kuti matupi athu timakanika kuti tiafoole matupi athu timasekerera likangofuna chinthu timalipasa koma tikuyenera kuphunzira kulanga thupi lathu aliyense amene akufuna kupanga bwino mmoyo mwake kaya ndi othamanga ananena kale paulo kaya ndi wamtundu chani umayenera ulifoole thupi lako ulifoole tikamapanga mafizo aja chikupanga ife sichina iyayi umakhala kuti ukulifoola thupi lako kuti lizikumvera ifenso ngati akhristu tifoole ubale umene uli pakati pa ife ndi dziko lapansi ukhale ofooka ubale umene uli pakati pa ife ndi katundu ukhale ofooka ubale umene uli pakati pa ife ndi makobiri ukhale ofooka koma ubale wathu ndi mulungu ukhale wamphamvu mzimu wathu ukhale wojintcha tikatero tizatha kupirira tikalowa mu ndalemo chifukwa makobiri aja akabwera susamala kuti makobiri aja sakupasa kapena makobiri aja apanga chani masauso akabwera susamala chifukwa kuti iweyo thupi lako unalifoola kale paulo oyera ananena kale kunena kuti ine ndimayenda wakufafa ndimayenda wakufafa tipemphere kuti ife akhristu tichitenge chimenecho tiphunzire kufowola thupi lathu tiphunzire kuchosa ubale olimba pakati pa ife ndi zinthu za dziko lapansi tiphunzire kuti mzimu wathu uzikhala onenepa kuposa thupi lathu tikatero ndiye kuti kupembeza mu mzimu ndi muchoona sikuzakhala kovuta apo bii tikhala anthu omangopanga zapanja chonchi mulungu amphamvu zonse tikuthokozani tithandizeni ife akhristu anu kuziwa kukupembezani mu uzimu komanso muchoona mwa yesu khristu yemweyo ambuye athu amen ndakuthokozani abale siluna muzakhale pomweko munali ndi ine eliseo bambo nthalika mzina la atate ndi la mwana ndi la mzimu woyera amen